Мы псалъэм куэд къызэщӏеубыдэ. Дауикӏ, уи бын пхуэзыгъасэ, пхуезыгъаджэ, псом хуэмыдэу и узыншагъэм кӏэлъыплъ цӏыхухэм фӏыщӏэ яхуэфащэщ. Ди нобэрей ӏэщӏагъэм хуэпэжу нэтыныр зытеухуар илъэс тӏощӏитӏым нэблэгъауэ сабий дохутыру чэзукӏэрэ районхэр зэпызыщӏэ узыфэ куэдым щеӏэзэ сымаджэщми, Нарткъалэ дэт поликлиникэм и педиатрие къудамэми щылажьэ Теуныкӏэ Муратщ. Институтыр къыщызухам щыгъуэ Лескенскэмрэ район, Урванскэмрэ зы району щыта. Анзырей сыщыщ минрэ щибгъурэ ищӏрэ тӏу гъэм институтыр къэзухщ абыми, Къэбэрдей-Балъкъэрым сыкъыщагъэкӏуэжам щыгъуэ ди районым сыщылэжьам нэхъ къасщтэрт жызу, сыкъэкӏуэжауэ щыта занщӏэу мыбы щыщӏэздза лэжьэн.

Сэ сыщысабийм щыгъуэ тӏэкӏу сысымэджауэ щыта. Узыфэ хьэлъэтэкъым, ауэ Налшык сыкӏуурэ аллергие сиӏэурати, профессор Хутуевэм дей щызгъэхъужауэ щыта. Апщыгъуэм школым сыщеджэт, пятэ, шестой классхэм дей. Сынэсауэ щытырати, а зэманым сегупсысу щӏэздза сабий гъэхъужын дохутыру седжам арат жызу. Арат сэ Осетие Ищхъэрэм нэхъ сыщӏэкӏуар, сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, абы специальнэ факультет иӏэу щыта сабий дохутыр къыщӏигъэкӏыу. Абы сыкӏуэри сыщӏэтӏысхьауэ щыта занщӏэу. Абы иужь Бытырбыху и ординатурэм ущӏэтӏысхьэну Ар къыхэпхын хуейкъэ? Мыбы нэхъ гъунэгъухэм сабий дохутырым теухуауэ нэхъ къулыкъур хигъахъуэу апхуэдэ институт нэхъ сымыгъуэту Бытырбыху щыӏэт. Апхуэдэуи сылъаӏуэри сыкӏуауэ щыта научно-исследовательский институт детских инфекций жери арат и цӏэр. Арати, абы Илъэситӏкӏэ сщеджа, илъэситӏкӏэ седжэри сыкъэкӏуэжа, къызэрыкӏуэжу зы илъэс нэхъ дэмыкӏыу инфекционнэ отделениещӏэ къызэӏуахат Нарткъалэ сымаджэщми, абы и нэхъыщхьэу сагъэувауэ щыта. Илъэс пщыкӏузкӏэ сыщылэжьащ абы и нэхъыщхьэу. Абы иужькӏэ Мы Аруан районым и сабийхэм псоми укӏэлъыплъу утхуэлэжьам жери больницэм и нэхъыжьхэр къызэлъэӏущ, абыми арэзы сыхъури абы илъэс зыбжанэкӏэ сыщылэжьа. Абы схэту мис иджыпсту мы поликлиникэ дыздэщыӏэм Минитӏрэ тхугъэра си гугъэжщ, ауэдэм дей поликлиникэм мыбы и нэхъыщхьэу тхуэкӏуэфын жари ари къысхуагъэлъагъуэщ абыми, абы арэзы сыхъущ абыми мыбы сыщылэжьащ нэхъыщхьэу зэман зыбжанэкӏэ. Мыбы сикӏыу Мо больницэм, больницэшхуэм дохутыр нэхъыщхьэм и къуэдзу ари къызэлъэӏущ, абыми сыкӏуэри абы илъэсихкӏэ сщыӏауэ щыта. Ауэдэу къекӏуэкӏа. Абы иужькӏэ сыт? Зыгуэрми жиӏащи, цӏыхум и гъащӏэ хохъуэ, нэхъыжьы дохъу. илъэс хыщӏхэм сыщынэблагъам щыгъуэ нэхъ зи щӏалэгъуэхэм нэхъ я къару пэлъэщын сыт жызэри абы сыкъыӏукӏыжщ абыми иджы аргуэру мы поликлиникэм сыкъэкӏуэжауэ сабийхэм сакӏэлъыплъу дохутыру слажьэурэ.
Илъэс куэд щӏауэ и ӏэщӏагъэм хищӏыкӏыу лэжьыгъэм бгъэдэт цӏыхур чэнджэщэгъу нэс яхуохъу сабий дохутыр лэжьыгъэ къыхэзыха ныбжьыщӏэхэм.
Сэ руководителу мыбы сыкъызэрагъакӏуэрэ илъэситӏ хъууращи, а зэман кӏэщӏым къриубыдэу Мурат теухуауэ схужыӏэныр Икъукӏэ псэемыблэжу лэжьыгъэм бгъэдэтщ, гулъытэ иӏэщ, гущӏэгъу хэлъщ, куэдрэ чэнджэщэгъу къысхуохъу, коллективым щӏалэгъуалэ куэд яхэтщи, щӏалэгъуалэхэм абыхэми чэнджэщэгъу куэдрэ яхуохъу. Икъукӏэ дрогушхуэ ауэдэ дохутыр, ауэдэ щӏэныгъэ зыхэлъ, ауэдэ нэмыс, ахуэдэ чэнджэщэгъу зиӏэ къызэрытхэтымкӏэ. Унэм ираджэми, дохутырхэм де сабий сымаджэр къашэрэ зыхуагъазэми, Сабийм щеплъкӏэ, щедаӏуэкӏэ, и назначение хуищӏхэм теухуауэ икъукӏэ сэбэп яхуохъу, икъукӏэ псэемыблэжу ябгъэдэтщ. Псори абы и участокым дыхэхуарэт жаӏэу куэдрэ къохъу, мыбы къыщӏыхьурэ къызэлъэӏуу, Мурат и участокым дыхэгъэхьэ жаӏэури родительхэр мэлъаӏуэ. Ауэдуи щытщ. Сыт хуэдэ нэкъусэныгъэми гуи лъетэ. зэрыжысӏащи, и назначение ищӏхэр икъукӏэ сэбэп яхуохъу. Поликлиническэ ӏуэхум теухуауэ мыбдей ӏэмал зэриӏэкӏэ сымаджэщым, стационарым имыгъэкӏуэну, езым и участокым щигъэхъужыну ӏэмал зэриӏэкӏэ хуэдэу ябгъэдэтщ. Сымаджэщым ягъэгъуэлъын хуей хъууэ щытмэ, сабий ахуэдэм хуэныкъуэхэр сымаджэщым гъэкӏуэн хуей хэтщ, ахуэди къохъу. Ауэдэм дей и чэзум дей выявлять ящӏ. Абы и унафэщӏу и лэжьыгъэмкӏэ икъукӏэ сыхуэразыщ, абы и лэжьыгъэр хъуакъым, абы дыхуэразыкъым, жаӏэу адэ-анэ зыри и сабий сымаджэм теухуауэ зыри къызбгъэдыхьакъым. Илъэс щэщӏрэ блырэ мэхъу зэрысцӏыху лъандэрэ. Япэ дыдэ больницэм ди къыдыхьауэ, япэ дыдэ хуэзар сэращ. Лъэпщокъуэ Хьэжисмел ди нэхъыщхьэу, и приемнэм ежьэу Интернатурэ блэкӏыну къэкӏуауэ, абди чемодан цӏыкӏур нобэ хуэдэу сощӏэж иӏыгъыу, портфель, портфель иӏыгъуи, документхэр иӏыгъыу, абди сеплъри, щӏалэ зэтету и нэгур зэӏухауэ, спортивнэ формэу щытти, арати, Дызэрыцӏыхуа арати, Северо-Осетинский мединститутыр къэзухащ, сыпедиатр Анзурей сыщыщщ, жери Мурат интернатурэ къэуври, интернатурэ блэкӏа, интернатурэ къиухри, ординатурэм кӏуа, Ленинград научно-исследовательский институтым илъэситӏкӏэ щеджа. Ар къиухыжри къытхыхьэжри, адэкӏи сыкӏэлъыплъурэ къыхэщт сыт лъэныкъуэкӏи Дохутыр ӏэщӏагъэр фӏыӏейуэ илъагъут, сабий дохутырыр мащӏэт абы щыгъуэ. Истуи мащӏэщ, куэд кӏуэкъым педиатрием сабий цӏыкӏухэр ягъэхъужыну, ар гугъу ӏуейщ абыхэм удэлэжьэну, лӏыгъэшхуэ уиӏэн хуейщи. Арати, сыкӏэлъыплъурэ къыхэщ сыт лъэныкъуэкӏи дохутыр и ӏэщӏагъэр зэрищӏэр, и акъылкӏэ, гугъуехькӏэ зэреджар къэсщӏат. Арати, адэкӏэ общественнэ лэжьыгъэмкӏи. Зыгуэр поручение еттам игъэзащӏэу, жэщ дежурствэхэм щымышынэу кӏуэуэ детское отделение номер один жиӏэу диӏащ. Абы щыгъуэ Саргисян Фузэ Касимовнэ жиӏэри ди заведующыр, заведующэ гуащӏэ, ноби мэлажьэ, Алыхьым узыншэу иджыри куэдрэ игъэлажьэ. Абы и жэщ дежурствэхэм кӏуэурэ дежурить ищӏу, адэкӏэ сымаджэ куэд ӏей, сабий куэд къригъэлащ. Сыткӏи сэбэп хъути, къыхэщти, профсоюзный комитетым хэдгъэхьэри, Илъэсипщӏкӏэ къытхуэлэжьа культурнэ массэ, спортивнэ мероприятие мес мы щылажьэм псоми къывжиӏэнщ. Республикэм дэ нэхъ нэхъыбэ езыгъэкӏуэкӏ зыри щыӏэкъым. Мероприятие дахэ куэд ӏей едгъэкӏуэкӏа абыхэм къыддиӏыгъыу езыми организовать ищӏу къригъэкӏуэкӏыу щыта. Отраслевой спартакиадэ жыпӏэми абыхэми тхуэкӏуу командэ зригъэпэщу япэу увыпӏэхэр къэтхьу дыщытащ. Ӏэнатӏи, къулыкъуи, мыр къыддэкӏуэдэ кърамытами, Фӏыӏейуэ игъэзащӏэу къыхэщу сыт лъэныкъуэкӏи, лэжьыгъэр ищӏу больницэм лэжьыгъэшхуэ щригъэкӏуэкӏауэ мы здравоохранением куэд ӏей хилъхьауэ къызолъытэ. Къапщтэу щытмэ, заведующий инфекционнэ отделенэу щытащ. Абы и пщӏэр имыгъэкӏуэду фӏыӏейуэ коллективыр иӏыгъыу, сабий цӏыкӏухэм ямызакъуэу, инхэр игъэхъужу Фӏыӏейуэ щылэжьащ. Абы иужькӏэ Наджан Жамборовэ ди нэхъыщхьэу щыщыта зэманым и къуэдзу щыта. Ари фӏыӏейуэ игъэзэщӏа. Мы Къэбэрдей-Балъкъэрым нэхъыфӏ дыдэу педиатрхэм щыщу къызобж, сыт щхьэ жыпӏэу щытым хещӏыкӏ. Апхуэдизрэ лэжьащ. Къэзыухар красный дипломкӏэ къэбухауэ къэкӏуами, практикэ уимыӏэм, опыт уимыӏэм зырикӏым дохутырым. Опытышхуэ иӏэщ, практикэшхуэ иӏэщ. Куэдкӏэ сэбэп сыт лъэныкъуэкӏи больницэм тхуэхъуа, общественный лэжьыгъэри игъэзэщӏащ, нобэ иджы къигъэзэжауэ мы педиатрический отделение поликлиникэм къэкӏуауэ участковэу мэлажьэри, Алыхьым сэбэп хъу. Сымаджам хуэхъу, узыншэу Алыхьым иджыри куэдрэ игъэлажьэ.
Лэжьыгъэм псэемыблэжу бгъэдэт дэтхэнэми и щӏэныгъэм зэрыхигъэхъуэн и ужь итщ. Псом хуэмыдэу абы гулъытэ хуащӏыпхъэщ дохутыр ӏэщӏагъэр къыхэзыхахэм.
Къапщтэм дохутырым и ӏэщӏагъэр гугъущ. Зэ институтым ущеджэрэ къэбухрэ я гъащӏэ псокӏэ дохутыру слэжьэнущ жыпӏэу щытмэ, ар гъэпцӏагъэр. Дохутыру улэжьэн щхьэ махуэ къес уеджэн хуейщ, илъэс къэс уеджэн хуейщ, зыри къэбгъанэ хъунукъым. Зыгуэрым жиӏащи, дохутырым и гъащӏэр псэухукӏэ еджэу ехь. Удэлэжьэну гугъукъым сабийхэм икӏи нэгъуэщӏым. Опыт уиӏэ мэхъур куэдрэ удэлэжьа нэужькӏэ. Итӏанэ дохутырым Ину зэрыбакъуэм теухуауэ иджыпсту ауэдэу дэнкӏэ сыт щӏэ гъэхъужыныгъэм теухуауэ, диагноз бгъэувыным теухуауэ къежьэхэм хэпщӏыкӏын щхьа, махуэ къэс дрилажьэу щытым, еджакӏуэ дыкӏуэу щытым, нэхъыбэ здэщыӏэ, нэхъыфӏу щрагъаджэхэм абы де еджакӏуэ дыкӏуэу щытым, мис ар дэӏэпыкъуэгъу мэхъур. Аращи, сэ зэрысщӏэж лъандэр зы махуэ къэнаӏым семыджэу. Итӏанэ зыгуэр щыӏэу щытми, зыгуэр щӏэуэ къэсщӏарэт жысӏэу сыхуейу агъуэду сыщӏэхъуэпсу схьууэ. Икӏи абы щхьа сымыщхьэхыу агъуэду нобэ къыздэсым соджэ. Мэзкуу Бытырбыху жыпӏэми, абыхэм конференцэ щекӏуэкӏхэм де теухуауэ сэ хъыбар къызагъащӏэу махуэ къэс сымыкӏуэфу щытми, Видеоконференцэ жери къежьащ ар техникэм ауэдэу бжьыӏэ тэмэм хъуащи, мис абыхэм дыхэту дохьэкӏ. Щыхъум де, илъэситху къэсыхункӏэ зэ нэхъ тэмэму щрагъаджэ, нэхъ тэмэму ӏэщӏагъэрэ щӏэныгъэрэ къозыт. Ауэдэ еджапӏэхэм дыкӏуэурэ ауэдурэ дыщоджэ. Мис иджы куэд щӏакъым, зы илъэс хъуакъым иджырикӏ, мазитӏкӏэ Ставрополь сыщеджэри сыкъэкӏуэжащ, сыт щхьа жыфӏэу щытмэ. Абы я дохутырхэм я щӏэныгъэр сигу ирихьт, лъагэу зиӏэтауэ щыхъути, абы я опытымрэ ди опытымрэ зэтпщытынщ зызэремызэгъэу дыщыту. Уэ зэрыжыпӏащи, Ставрополь ущеджащ. Ахэм я лэжьыгъэмрэ, мис иджыпсту фэ фи лэжьыгъэмрэ, дэ сымаджэщым поликлиникэм фи лэжьыгъэмрэ куэдкӏэ зэщхьэщыкӏрэ? Дэ ди районым къапщтэм мис мы илъэс

Ащӏэж зэражи, сымаджэр дэнкӏи сымаджэщ, сымаджэхэр дэнкӏи нэхъ зэщхьу йокӏуэкӏыр. Ауэду, дохутырхэми я ӏэщӏагъэр ауэду хагъахъуэу сэ псом щхьэ жысӏэну сыхуейщ ди районым, ауэду щыту аращи, ди районыр нэхъ цӏэрыӏуэ ауэду хъуа. Тынш хъуа улэжьэну? Ди дежкӏэ хуиту дэнэ еджакӏуэ дыкӏуа щытми зыри къытпэщӏэмыувэу пщӏыӏэ драгъэджэну ауэду щытщ. Ди район дохутыр нэхъыщхьэхэр идж дыздэлажьэхэм теухуауэ. Мыдкӏэ мы поликлиникэмкӏэ къэтщтэнщ нэхъ цӏыкӏуи. Дохутырыщӏэ къэкӏуахэм идж дэ нэхъыжьыӏуэу дыхэту щытми дыздэӏэпыкъуу, зыр зым щӏэупщӏэжу, мис ауэдэу дыздэлажьэу аращи. Си гугъэмкӏэ нэхъ ӏейуэ къыщхьэщидзкъым адрей Ставрополь нэхъри, адрейхэм нэхъри. Дэ къэкӏэрым худогуэфыр. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, илъэс къэс узыфэ къежьэхэри зэхуэдэкъым. Сабий сымаджэхэри нэхъыбэу щыхъу къохуэ. Ахэм нэхъ тыншу фапэлъэщын щхьэкӏэ, сыт хуэдэ ӏэмалхэр къэвгъэсэбэпрэ?
Нэхъыбэу сабийхэр хьэлъэ зыщӏыр сабийхэм къеныкъуэкъу уз зэрыцӏалэхэращ. Аращи, сабийм ядэ-янэхэм теухуауэ псалъэмакъышхуэ идогъэкӏуэкӏыр, уз зэрыцӏалэ мыхъеин щхьа прививкэ жари ди къэрал псом убгъуауэ щекӏуэкӏ а лэжьыгъэр мыбыкӏи щедгъэкӏуэкӏыну. Аращи, нэхъыбэм дэ къагуроӏуэр, нэхъыбэм прививкэ мис ауэдэу сабийхэм ящӏыр, уз зэрыцӏалэри нэхъ мащӏэ мэхъур, цӏыху цӏыкӏуми я щӏэныгъэри хэхъуа, абы телевиденети, интернетти абыхэми теухуауэ япэм ещхьу, цӏыхум зыри хамыщӏыкӏыу щытам хуэдэу щытыжкъым, нэхъыбэ хащӏыкӏ хъуа, культурэ нэхъ дэкӏуея. Аращи, дэри дыдоӏэпыкъур езы мыбы щыпсэу районым щыпсэу цӏыху цӏыкӏуми къагуроӏуэри хъарзынэу сабийхэм драгъэлэжь. Ара нэхъ тэмэму иджыпсту щыӏэр. Къызыгурымыӏуэхэм теухуауэ къазэрыгурыӏуэгъэкӏэ жыдоӏэр. И нэхъыбэм интернетым Фӏы къытхуишэм хуэдэ мыхъумыщӏэ къыщытхуишэ щыӏэщ. Дохутырыгъэм хэзымыщӏыкӏ, узыфэм хэзымыщӏыкӏым теухуауэ цӏыху цӏыкӏур къагъапцӏэр, мыхьэр фымыщӏ, мыхьэр фымыщӏ, прививкэхьэ жари. Ар къагъапцӏэу аращ цӏыхур. Прививкэ пщӏын щхьэкӏэ абы хэплъхьа прививкэр къэралым ӏэджэрэ иджыри къепщытэр. Шынагъуэ зыри хэлъкъым. Шынагъуэр уз зэрыцӏалэ къежьар ар щӏэкӏынраӏым сабийм. Шынагъуэр абы къигъэхъей осложнение жери щыӏэ, узыфэ гуащӏэ, щхьэм зриту, гум зриту, жьэжьейм зриту, мис ахэращи, цӏыхум къагурыӏуам нэхъ къэтщтэнурат дэрикӏ ауэдэу. Дызэгурыӏуэу щытым, тэмэму ди сабий къытщӏэхъуари нэхъ тхуэузыншэу щыту мис ауэдэу. Екӏуэкӏынущ икӏи дыщогугъ ауэдэу псоми дагурыӏуэну. Дохутырым дзыхь къыхуащӏыным елъытащ абы и ӏуэху бгъэдыхьэкӏэм, узыфэхэр къызэрихутэфым, и лэжьэгъухэм зэрахэтым. Адыгэхэм, псом хуэмыдэу, гулъытэ хуащӏ зыхыхьэ гупым къыхужаӏэм, къазэрыхущытым.
Минрэ щибгъурэ ищӏрэ тӏу гъэм къыздэдухащ абыми, зы махуэ жыуаӏэм хуэдэу лэжьыгъэр здыщӏэдзауэ щыта Мурат къиухар Северо-Осетинскэра, сэ дыдейр Къэбэрдей-Балъкъэр университетрауэ Зы тхьэмахуэ ди зэхуаку лэжьэн здыщӏэдза, абы щыгъуэ дызэгъусэу Алибек Баракъыр, Теункӏ Мурат, сэ апхуэдэу здыщӏэдзауэ щыта, абы лъандэрэ зэгъусэу долажьэ. Ну, цӏыхуми, мы дейм зэлажьэхэми псоми ауэдэущ къызэрыдэджэр, тёска, тёска, урысыбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ, дэри ауэдэущ дызэрызэджэр. И гъащӏэ гъуэгум.

Сыт иӏыс и гъащӏэм къыщыхъуами, сыхэтащ. И гуауи, и гуапи зэрыжаӏэу, лэжьыгъэм теухуауэ утепсэлъыхьу щыту щытмэ, ординатурэ дыщыздеджэм щыгъуикӏ сэ Мэсквэу сыщыӏащ, Мурат Теуныкӏыр Питер щыӏащ, Ленинградт апщыгъуэм. Ординатурэ щыӏэм щыгъуэ Мэсква си дей къакӏуэу, сэ Мэсква сикӏрэ Ленинград сыкӏуэу, ӏейуэ куэдрэ дызэкӏэлъыкӏуэу, ауэдэу дызэрыӏыгъыу щытащ, дызэрыщӏэу. А зэманым ординатурэ къэзыуха куэд щыӏэу щытакъым, къапщтэмэ, ординатурэ укӏуэнур егъэлеяуэ гугъут. ӏэмал имыӏэу илъэс бжыгъэкӏэ улэжьауэ щытын хуейт, къызэрыбухыу иджыпсту хуит зэращӏам хуэдэ щыӏаӏым. Илъэс етхуанэ дылажьэу, зыгуэрхэри тщӏэфу, практикэ тӏэкӏуи диӏэу ауэдэу ординатурэ дыкӏуауэ щыта. Ординатурэ нэужьым дыкъэкӏуэжри. Сэ сщӏэжкъым ди больницэм е нэгъуэщӏыпӏэм икӏи апхуэдэ къыщыхъуауэ щытауэ. Илъэс щэщӏ мыхъуауэ, Мурат къэкӏуэжри, илъэс тӏощӏрэ блырэ, тӏощӏрэ ирэ хъуа мыхъуауэ, отделением заведующэу ягъэувауэ щыта. Абы щыгъуэм ди нэхъыжьу лажьэр Лъэпщокъуэ Хьэжысмелт, главный врачри, дзыхь къыхуищӏри. Нэху дыкъыщекӏам щыгъуэ Алибек, Баракъ Алибекрэ сэрэ зыгуэри занщӏэу дигъэхъуауэ щыта. Къэхъуакъым мыхуэдэ жытӏэри, дгъэщӏагъуэу. Мис апхуэдэу къыщӏидзауэ щыта и лэжьыгъэр. Абы къыщынэмыщӏа главный врачым и къуэдзу, урысыбзэкӏи жыпӏэм начмеду, апхуэдэу и зыбжанэрэ лэжьа. Сыт хуэдэ ӏэнатӏэ ӏубгъэхьэмикӏ, сыт хуэдэ ӏэнатӏэри тэмэму кърихьэкӏыфыну апхуэдэ зэфӏэкӏыныгъэрэ апхуэдэ ӏэщӏагъэрэ апхуэдэ акъылрэ иӏэщ. Абы зыри шэч лъэпкъ къытесхьэкъым. А лъэхъэнэхэм я зэхуакум къриубыду поликлиникэм заведующий зэгуэрым щыӏа хуэдэурэ къызощӏэжыр, ауэ зыкъомри мис апхуэдэу къулыкъу. Зрихьу лэжьащ куэдрэ. Ауэ къапщтэм езыр дохутырщ, сабий дохутырщ, сабий дохутыр ӏэзэщ. Псалъэм папщӏэ, сэ зыгуэркӏэ си унагъуэм зыгуэр къэхъуу щытмэ, сызэриныбжьэгъум щхьэкӏэкъым абы дей сыздэкӏуэр. Итӏанэ ещхьыркъабзэу Алибек Баракъыр, а тӏур детский врачу, педиатру, дзыхь яхуэсщӏу игъащӏэ лъандэрэ апхуэдэу дыкъекӏуэкӏыу щытщи, специалисту утепсэлъыхьмэ ещхьыркъабзэщ, хещӏыкӏыр. Сэ сытым дей къызгурыӏуэтэкъымти, сеупщӏт, уцӏыхухъуу, уцӏыху балигъыу сабийм, гугъущ, уепсэлъэну е мыпсэлъэфыр нэхъ ӏеижщ, дапхуэдэу? Арати, абы щхьэкӏэ адэ ущытын хуейуэращ, зыхэпщӏэн хуейуэращ, жиӏэрт, ар къызгурыӏуэрт, пцӏы хэмылъу. Ауэ сэ езым сызэупщӏыжти, си фӏэщ хъуртэкъым сылэжьэфыну, жысӏэрт апхуэдэу, сабий, сабийхэм селэжьу. Ауэ Мурат хузэфӏокӏыр, мис нобэ. Детский поликлиникэм къигъэзэжауэ щыӏэщ. Сэ къызэрысфӏэщӏымкӏэ, детский поликлиникэр ӏейуэ ехъулӏащ. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, доктор ӏэзэр, доктор опытышхуэ зиӏэ, дыгъуасэ-вэсэмахуэ къэзыуха цӏыкӏухэр зыкъомрэ зыкъомрэ зэгупсысым зэ еплъыгъуэкӏэ къыгурыӏуэну. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, абы и щӏыбагъым дэлъымрэ абы сабийуэ игъэхъужамрэ ар зрихьэлӏамрэ ар мы дунейм теткъым зэрыпхуэщэхун. Опыт, урысыбзэкӏэ жыпӏэу щытмэ, абы пцӏы лъэпкъ хэлъкъым. Гъэщӏэгъуэгум жысӏащ неди, сыт исщи дызыхэта ди зэманыгъуэхэм щыгъуэ, совет властыр щыщыӏахэм щыгъуэ, утыкум ита Урванский районым больницэм топ джэгунми, волейбол джэгунми, къэфэнми, сэ сщӏэ мыгъуэрэ, абыхэмкӏэ зэпеуэ куэд ӏей щыӏауэ щытащ япэми. Мис иджыпсту псалъэм папщӏэ дызэхэзыххэм дохутыр нэгъуэщӏ районхэм щедэӏуэну къыщӏэкӏынщ, абыхэм ягу къагъэкӏыжынущ пцӏы хэмылъу, ахэр зы къэмынэ. Абы спартакиадэти, нэгъуэщӏти, сценэхэм дыкъихьу, дыкъафэу. Мис а къомыр зы къэмынэ екӏуэкӏа. Ди зэхуакум ахэр дэлъа, мис ауэду дызэгъуэгурыкӏуащ. Ди нобэрей псэлъэгъум ущедаӏуэкӏэ, гу лъумытэу къанэкъым, апхуэдиз илъэс хъуауэ зэрылажьэ ӏэщӏагъэр зэрыӏэщӏэмыужыгъуар. Уеблэмэ, сабий игъэхъужхэм щатепсэлъыхьым деж, яхуэгумащӏэу зэрыщытыр наӏуэ пщохъу. Илъэс тӏощӏитӏым нэблэгъауэ дохутыру лажьэ Теуныкӏэ Мурат и псалъэхэр мы ӏэщӏагъэр къыхэзыхыну мурад зыщӏахэм къахуэщхьэпэну къытщохъу. Дэ дызэрыщыгъуазэщи, мыбдеж поликлиникэм и закъуэкъым, мо сымаджэщми я педиатрия отделением ущолажьэ. Гугъуӏуэ аитӏум здэпхьыным? Гугъу хэлъкъым.
Зыгуэрми жиӏащи, ди ныбжьыр хэкӏуэтауэ щытми, иджыри ди къарум дыкъегъэгугъэ. Аращи, ар зэгъусэу аитӏум ущылажьэм дей нэхъ тынш мэхъур. Поликлиникэм дэ зэрытщӏэщи узыфэ хьэлъэ щыбгъэхъужыну агъуэду щыткъым. Поликлиникэр зэпхар нэхъыбэу узыфэ къэмыгъэхъеиным теухуауэ, узыфэ къэмыкӏуэ щӏыкӏэ абы сабийхэм и узыншагъэм кӏэлъыплъыну агъуэду щыту ара. Ауэ ауэду узыфэ къэхъея нэужькӏэ, къалэм дэс сабийхэри нэхъ хуиту пцӏыху хъуауэ, узыфэ къеузхэри япэм къеузахэри зэщтри пщӏэ хъуауэ, тӏэкӏу и узыфэ къытехьэлъэ хъуа нэужькӏэ, адэкӏэ отделением уже нэхъ куууэ уелэжьын нэхъ тыншщ, нэхъ ущыгъуазэ мэхъур. Аращи, щыздэпхьыну щӏэфӏри аращ ауэдэм дей. Тӏуми ущылажьэу, нэхъ хьэлъэхэр модкӏэ щыбгъэхъужу, мыдрейм узыфэ къэмыхъун щхьа укӏэлъыплъыну мис ауэду щыту. Гъащӏэ гъуэгуанэ къыщыпкӏуам деж, уи ӏэщӏагъэ, щӏэныгъэр къыхэпхыным, гъащӏэ гъуэгуанэм узэрырикӏуэну ӏуэху еплъыкӏэ уиӏэным, абы ухуэзышэну е нэхъыжь, е адэ-анэ, е унагъуэм къикӏа чэнджэщ, псалъэ пэж зыгуэр уигу къонэ. Апхуэдэу сыт уи гъащӏэ гъуэгуанэ хэпхыным тезухуауэ убж хъуну? Нарткъалэ япэ дыдэу лэжьэн щӏэздзам япэ учитель жари щыӏэ. Сэ къэзбжыр Кокова Виолетта Турбиевна жери сыкъыщыкӏуагъащӏэм щыгъуэ сабий дохутырхэм я нэхъыжьу сыкърихьэлӏауэ щыта. Абы и чэнджэщ ӏэджи дедэӏуа, абы и чэнджэщым дыщӏэту декӏуэкӏа. Къэслъытэмкӏэ сэ дохутыр сыхъуну и пӏэ сиувэну, ауэду нэхъ нэхъыбэу къыздэӏэпкъуар а цӏыхубзрауэ къызолъытэ сэ. Ауэду. Япэм щыгъуэ щыӏэу щытащ, наставничество жари, наставник къыдату щытащ дохутырщӏэ, дохутыр щӏалэ лэжьэну щӏэзыдзэхэм. Иджыпсту тӏэкӏу нэхъ абыхэм нэхъ гу лъатэкъым. Ауэ мис ар кърагъэжьэжауэ щытамэ, Дохутыр щӏалэгъуалэ къакӏуэм нэхъыжь гуар нэхъыфӏу хэзщӏыкӏ, мис абыхэм ирапхыу лажьэу щытамэ, нэхъ я ӏэщӏагъэри нэхъ псынщӏэу къащтэну, нэхъ хащӏыкӏыу иджы лэжьэну ауэдэу къысщыхъут. Мис ар къыщӏэдзэжын хуейуэ щытщ ауэдэу. Укӏуэу тхылъ уеджэкӏэ, сэ сщӏэрэ нэгъуэщӏ лекцие сыт зыгуэрхэм уедаӏуэкӏэ сыткӏэ, абы и закъуэкӏэ зэфӏэкӏым, Практикэ жери щыӏэщ, мис а практикэм техуэу дохутыр къуаншагъэ зыгуэркӏэ пӏэщӏэщӏэн хуей щыхъум де, ар пӏэщӏэмыщӏэн щхьа дохутыр нэхъыжь къыпкӏэлъыплъу мис ауэду уригъасэу, къыпхуэсакъыу мис ауэду щытын хуей. Мис абыхэр хэту щытым, ахэр тщӏыу щытым, си гугъэмкӏэ ди медицинэми, ди щӏалэгъуалэми нэхъ заужьу, нэхъ псынщӏэу дохутырыпӏэ иувэну къысщохъу сэ ауэдэу.
Сабийхэр ягъэхъужыну а ӏэщӏагъэр къыхэзых цӏыхухэм сыт хуэдэ чэнджэщ еттыфын? Сабийхэм теухуауэ улэжьэнур гугъущ. Нетӏэ, зэрыжыпӏам ещхьу сабийм къызэузыр мыращ жиӏэу къыбжиӏэфкъым. Ауэ щышынэн хуейкъым. Сабийм дей къыщыщӏэдзауэ цӏыху балигъ хъуам и узыншагъэр сабийм дей къыщыщӏидзэура. Къэралым фӏы хуэпщӏэну ухуейуэ щытым, къэралым удэӏэпыкъуну ухуейуэ щытым, цӏыхубэр узыншэу къэхъуну ухуейуэ щытым, Итӏанэ къэрал псо унафэ кърахьэжьауэ иджысту цӏыхум и гъащӏэр нэхъ кӏыхь тщӏынщ жыӏэу иджысту екӏуэкӏ. Мис а унафэм теухуауэ удэӏэпыкъуну ухуейуэ щытым, сабийм дей къыщыщӏэдзауэ сабий дохутыру ауэдэу фӏыуэ улэжьэн хуейуэра. Шынагъуэ щаӏым, нетӏэ жысӏащи, еджэн хуей, лэжьэн хуей. Сабийм урилажьэу щытым, сэ пщӏэшхуэ къэпхьу сщохъур ауэдэу. Куэдым къагурыӏуэкъым куэд щошынэр ущымышынэу уеджэн хуейуэра. Итӏанэ нэхъ пщӏэ къэпхьу мис ауэдэу улэжьэн. Псом нэхъапэр уи сымаджэхэм зэран уахуэмыхъунырщ. Зыгуэр умыщӏэмэ, учэнджащэм нэхъыфӏщ, зыхыумыщӏыкӏым зыупщытрэ сабийм уи зэран екӏ нэхърэ, жеӏэ ди нобэрей псэлъэгъум. Апхуэдэ ӏуэху бгъэдыхьэкӏэ зиӏэ Теуныкӏэ Мурат иджыри илъэс куэдрэ и ӏэщӏагъэм хуэпэжу бгъэдэтым ди гуапэщ.